salamalekum maliyɛnw aw bisimila an ka bi video kan an ka bi video bɛ tali kɛ jumɛn de kan o ye maliyɛnw ka perezidanko problɛmu ye parce que n'i y'a jateminɛ ka daminɛ 1960 mali ka independance ta san fo ka na bila bi la maliyɛn ma deli ka perezidan sɔrɔ fɔlɔ ko maliyɛn bɛɛ ko ko perezidan ka daminɛ modibo keyita musa tarawele alifa umaru konare ATT IBK fo ka n'a bila Asimi Koyita la o min ye champion du monde ye en coup d'état parce que cɛ kelen min sera ka coup d'état fila kɛ kalo seegin kɔnɔ o ye Asimi nin président bɛɛ la maliyɛnw ma deli ka fɔ président si ma k'a ka ɲi dɔ wɛrɛ tɛ n balimaw an ka problème ye jumɛn ye parce que président a bɛ ka bɔ mali kɔnɔ an ka président bɛ ka bɔ mali kɔnɔ walayi an tɛ président ɲɛnama sɔrɔ paseke n'i y'a jateminɛ maliyɛn 99 pourcent a bɛɛ jogo ka jugu maliyɛn 99 pourcent maliko kuma b'a bɛɛ da la a t'a si dusukun na o misaliya ye jumɛn ne min filɛ ka nin video kɛ sisan aw tɛ ne jogo dɔn n'a sɔrɔ par exemple ne bɛ jɛnɛya de kɛ aw ye foroba nafolo ta ka ne kɛ perezidan ye sini aw dun tɛ ne dakan dɔn n bɛna kɛ polisi de ye wa n bɛna kɛ depite de ye wa n bɛna kɛ minisiri de ye wa aw t'o dɔn ne min bɛ jɛnɛya kɛ n'aw ye ne ta ka ne bila foroba wari miliyari ɲɛma jagoya n bɛ sungurubaw bila ka taa dubayi n bɛ na faransi n bɛ n ja n'a y'a sɔrɔ ne bɛ gulɔ de min jagoya n'aw ye foroba miliyɔn ta ka di n ma foroba miliyari ta ka di n ma n bɛ taa buwatiw la n bɛ dɔlɔ min n bɛ taa makiw kɔnɔ hali n ka biro kɔnɔ n bɛ firigo sigi n bɛ dɔlɔ k'a kɔnɔ paseke n jogo de don mɔgɔ min bɛ yen a bɛ kɛmɛ fila suɲɛ e y'o ta k'o bila foroba wari ɲɛma a bɛ miliyɔn suɲɛ wa a t'a suɲɛ maliyɛnw il faut k'an ka miiri ko dɔ bɛ yen an k'o dabila an ka an diyaɲɛmɔgɔw tali dabila an ka mɔgɔ ɲɛnama ta parce que maliyɛn filɛ u b'u diyaɲɛmɔgɔ de ta u tɛ mɔgɔ ɲɛnama ta i diyaɲɛmɔgɔ dun filɛ i t'i diyaɲɛmɔgɔ jogo jugu i t'a dɔn hali n'i b'a dɔn i tɛ se k'a fɔ parce que i b'a fɛ mɔgɔ ɲɛnama n'i y'o ta walahi o de b'i ka jamana taa ɲɛ tanke an ma fara k'an diyaɲɛmɔgɔw ta an ka jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la i t'a sɔrɔ an b'a dɔn karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ye mɛ an diyaɲɛmɔgɔ tɛ an tɛ vot'a ye karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ye a tɛ ka sɔn ka wari di an ka te ni sukaro san ka t-shirt san n tɛ vot'a ye n balimaw problème filanan ye jumɛn n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ ka mali mara depuis 1960 fo ka na bila bi la o mɔgɔ kelen de bɛ ka mali mara e ka samara tiɲɛna sisan e bɛ fɛ ka samara ɲɛnama dɔ sɔrɔ kile kan'i sen tɔɔrɔ gidɔrɔn kalama kan'i sen jeni e tilala ka t'o samara kɔrɔlen ta ka don i sen na ɛseke e y'i ka samara falen il faut k'i ka taa samara kura de san politisiyɛn dun tɛ san politisiyɛn kura santa tɛ sɔrɔ mɛ mɔgɔ minnu ye jamana mara ka bɔ 1960 la ka na bila bi la anw de kan ka bila o nɔ la anw minnu ye zeni ye mɛ n'a fɔra ko anw faw de bɛ sɛgɛn na an baw de bɛ sɛgɛn na an kan k'a ɲini k'an faw ka sɛgɛn ban an ma ka taa ɲini ka politisiyɛn ninnu de ka sɛgɛn ban an kan k'a ɲini k'an yɛrɛ ka avenir dilan an ma ka taa politisiyɛnw den de ka avenir dilan mali zeniw filɛ cɛ o cɛ bɛ ko a wulila ko a ye dɔɔni kalan a bɛɛ tilala ka taa kɛ cɛkɔrɔba ninnu ka jɔn sogɛli filɛ aw bɛ k'a fɔ ko Choguel min bi k'a daminɛ 1960 la ka na bila bi la faso la wari jumɛn dunna ko Choguel nɔ ma y'a la ko Choguel da t'a la n'a fɔra ko changement changement tɛ mɔgɔ kelen ko ye k'a fɔ ko kunkolo dɔ de bɔra o tɛ changement ye o tigi ni mɔgɔ mun ye baara kɛ aw bɛ ka baara kɛ n'o tigi kelen ye est ce que o ye changement ye mɔgɔ min tun bɛ k'o tigi kelenw dɛmɛ kunun bi aw fɛnɛ bɛ k'o tigi kelenw dɛmɛ est ce que o ye changement ye fo an k'a dɔn k'a fɔ ko jeunesse anw de kan ka kɛ changement kɛbaga ye anw man ka kɛ mɔgɔ jugu dɛmɛbaga ye nin de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye ni video diyara min ye n ka chaîne youtube bɛ yen a y'a abonné a la aw kana ɲinɛ ka cloche de notification digi pour que ka bɔ n ka video kura nataw kalama asalamu aleykum